na ekwe akụọ n'ama agbaa onye ka tụrụ ọgọ n'ukwu egbugbu ewe niile mma tọwọrọ nwata sịrị egbe ndụrụ ọkụ ya gbakwa n'ọsọ ya gee ntị ka ọ nụ ka ụda ya na ha ichie Mezuo nwa Okoye Mezuo Pericomo Okoye arụsị makaja one of Igbo land egbe iru ụka bụ ma ọ dara ha na iwere ya akịrịka ajọ nwa siri owere ba nne ya ahọ
ori ka ọ na-ezu egusi ego debe ebute echi ọma nzu ozi ezu esi na mmadụ zuru ife ụrụ agwụ na-eme erika mana ọbụla mmadụ mana ị gaghị egode site n'ụlọ gị sọ gị nwa bi ofue na achịkwa na ọrụ mmadụ na-ezuru ya ọ bụla mmadụ na-ezu ya ụfọdụ bụ agwụ na agwụ ma gị na e nwere ife dị na ya a na-enwe agwụ oyibo a na-enwe agwụ igbo ụfọdụ ka agwụ ma n'oyibo agwụ oyibo ka a na-akpọ pastor ụfọdụ ama akwa nke ahụ ọ ma gị a sị na ị ya-alụ agwụ mana ihe ejekọba aka pastor na dibịa fa ncha bụ ofu nwere agwụ ya ama gị ọ ma gị n'egwu ekpili ma gị na highlife nwere agwụ ya amụkwa agwụ oyibo bụ ụzọ naabọ agwụ oyibo nkwa ndị agwụ oyibo ya ga-ama fa abụrụ doctor fa na-eme operation fa na-awa afọ ndị ahụ ka abụ na-enye ọgwụ dị iche iche na-enye ọgwụ dị iche na-azọ ndụ iche ya bụkwa dibịa o nwere ihe dị iche dibịa na ụka na dọkịta oyibo na dọkịta igbo o nwere ihe dị iche fa ncha niile bụsị agwụ
na na nkọwa gị na-achọ ịgwa m na dibịa na agwụ bụ otu ihe dibịa o dibịa bụ agwụ
kama na agwụ mmalite dibịa mmalite dibịa ọ na-ama mmadụ n'ụdị dị iche iche o nwe ndị agwụ ma na ịzụ afịa o nwe ndị agwụ ma na ịlụ ọrụ aka onye afụ rụsị ọrụ aka ọ maghị ebe mmadụ bịa mụọ ọrụ ọ lụsịa ọrụ a na-agba ya nkiri fa ncha bụ agwụ
maka na mmụọ akụzigoro ya ọrụ mmụọ akụzigoro ya ọrụ so agwụ na-ama mmadụ n'ụdị n'ụdị ya ga bụrụ ekpepụta echi a sị gị na ị ya-alụ agwụ ị lapụ ife ị na-emenata ibe mewe dibịa ntụ ọnụ ka ọ bụ kwado agwụ gị ije na-azụ afịa na-azụ agwụ na-ama mmadụ n'ụdị n'ụdị ọ ma gị n'afịa ịzụwa afịa nwere ya aka gị ma ndị dibịa na-alụ agwụ gịnị ka anyị chere ọ bụ etu isi ekọ gwa na ọbụla mmadụ na-ekọ ndị dibịa na-alụ agwụ bụ akpịlị onye bụ mmadụ iri ife maka ego maka ha afụgo fụ na agwụ na-enye gị nsogbu fa abịazie sị gị weta million weta thousands ka e je lụọlụ gị agwụ a lụsịalụ gị agwụ afụ ọ ma-agaziri ọlụ gị duto na ịlụ agwụ adịrọ dibịa

maka ndị na-amarọ ya ka fa mara ya mana ọ ma mbọ ọzọ taa anyị eri ọna ma chi ya efuo Ọ nne nụ. daalụ gaziere unu daalụ mana n'etufurọ oge tupu anyị asachi okwu nke taa ee ndị na-asị na a na-agba ọsọ agbaje ọsọ dibịa agbaje kee ihe ị ghọtara n'okwu ahụ nna m
nwere experience nke a na-akpọ ịgbapụ ọsọ agwụ ịgbapụ ọsọ agwụ bụ ya bụ ịmụ dibịa
a na-amụ ya amụ a na-amụ ya amụ
maka dibịa ma gị ị pụta na nlọ a na-egosi gị abịa egosisi gị abịa ahụ ị marọ ihe e ji ya wee mee mana mgbe ị gbapụrụ ọsọ gbanaga be mmadụ a na-egosi gị abịa ahụ onye ahụ na-asị gị na ihe abịa na-alụ na ihe ọ na-alụ maka ụfọdụ sị na a da amụrọ dibịa amụ a na-amụ ya amụ ka esi amụ ya amụ bụ ọ ma gị ị gbapụ ọsọ agwụ ọsọ agwụ ya bụ gị ji agbapụ ya bụ ewu na ọkụkọ ị jee na be dibịa ahụ dibịa gburu ewu na ọkụkọ ahụ ọ jee na agwụ ya gbakwa ndị agwụ na ngwa ya gbata ọsọ agwụ kpokwu agwụ ya kpokwu agwụ gị

na ekwe akụọ na ama gbaa onye ka a tụrụ ọgwọ n'ukwu egbugbu ewe niile mma tọwọrọ nwata si ire egbe ndụrụ ọkụ ya gbakwa n'ọsọ ya gee ntị ka ọ nụ ka ụdị ya na ha ichie Mezuo nwa Okoye Mezuo Perikoma Okoye arụsị makaja one of Igbo land egbe iru ụka mụ ma ọ dara ha na-ekpe iwere ya akịrịka